díobh a pháistí. Fáilte go dtí an Tionól inniu, seachtain álainn eile curtha isteach agaibh go léir agus ag an scoil ar fad. Tá súil agam go raibh deireadh seachtaine álainn agaibh sa ghrian mar tá sé fós go hálainn anois agus tá súil agam go mbeidh seachtain an-mhaith agaibh, beidh dúshlán nua ag teacht ar ndaoine agus beimid ag súil go mór leis sin. Lean oraibh leis an obair agus bainigí taitneamh as an ghrian. Slán!
Paidir na Maidine. In ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Spiorad Naomh. Amen. A Dhia, tá grá agat dom. Bíonn tú liom de lá is d'oíche. Ba mhaith liom grá a thabhairt duit gach nóiméad den lá. Ba mhaith liom tú a shásamh, a Athair cabhraigh liom. Amen.
díobh a pháistí agus fáilte chuig Stair na Seachtaine agus an tseachtain seo táimid ag foghlaim faoin fear seo. Cé hé an fear seo? Seo Páraic Sáirséal, nó Patrick Sarsfield, agus tá's agam go bhfuil a ainm cloiste agaibh timpeall ar Leamhcán, go háirithe leis an cumann lúthchleas Gael ainmnithe ina dhiaidh. Ach cén fáth? Cén baint atá aige le Leamhcán? Bhuel, labhróimid faoin mbaint le Leamhcán i dtús báire. Ba as Leamhcán dá chlann, bhí cónaí ar na Sairséalaigh i Leamhcán agus taispeánfaidh mé daoibh anois cén áit. Tá mé anseo ar logainm ponc ie agus tá mé istigh i sráidbhaile Leamhcáin. Rachaidh mé amach beagáinín. So seo Leamhcán. So isteach liom sa sráidbhaile agus feicfidh sibh ar an mbóthar seo tá an siopa Centra anseo agus tá AIB anseo agus Banc na hÉireann thíos ag bun. Bhuel taobh thiar ansin feicfimid seanreilig agus in aice leis an seanreilig tá fothrach anseo, ciallaíonn sé sin foirgneamh atá titim as a chéile, seanfhoirgneamh, agus ba anseo go raibh caisleán agus teach ag na Sairséalaigh. Inniu tá teach nua ann, anois nua, tá an teach seo fós breis is 200 bliain d'aois, ach tá cónaí istigh anseo ar Ambasadóir na hIodáile in Éirinn. agus bíonn cead againn dul isteach agus breathnú timpeall i mí Meán Fómhair. N'fheadar an mbeidh sé sin ag tarlú i mbliana, níl fhios agam, ach bhí mise ann anuraidh agus bhí mé in ann breathnú ar an seanfhothrach anseo, áit a raibh cónaí ar na Sairséalaigh. Anois, níl muid cinnte ar rugadh Pádhraic Sairséal é féin i Leamhcán, bhí an clann sách saibhir, mar sin bhí go leor tithe acu, ach ar aon nós, sin an baint atá aige le Leamhcán. Anois, céard a rinne sé agus cén fáth go bhfuil sé cáiliúil. Bhuel, ba saighdiúir é Pádhraic Sairséal agus thart ar 330 bliain ó shin, thart ar 1690, bhí sé ag troid i gcogadh timpeall na hÉireann, cogadh a bhí ann idir dhá rí Sasanach. Ceart go leor bhí beirt a bhí ag iarraidh a bheith mar rí ar Shasana, rí James, agus ba Chaitliceach é James agus Rí William agus ba Phrotastúnach é William, William of Orange. Agus tháinig an troid go hÉirinn mar cheap James go mbeadh go leor cabhair ann dó toisc gur Chaitliceach é agus bhí, bhí go leor Éireannaigh ag troid ar son James agus bhí cath cáiliúil ann i 1690 i gContae na Mí, Cath na Bóinne, agus bhuaigh um, rí William an cath sin. D'imigh James leis go dtí an Fhrainc agus ansin bhí Pádraig Sáirséal i gceannas ar an arm agus lean siad ar aghaidh ag troid agus um, ar deireadh ghéil Sáirséal i Luimneach, bhí troid acu i Luimneach agus bhí shínigh siad conradh sin an fáth a nglaoimid Contae an Chonartha ar Luimneach nó The Treaty County toisc gur shínigh siad conradh ansin agus de réir an chonartha seo bhí cead ag Sáirséal agus na saighdiúir eile imeacht leo go dtí an Fhrainc agus ba chóir go mbeadh cearta ag Caitlicigh ansin in Éirinn ina dhiaidh sin ach ní raibh, níor lean siad an chonradh sin so ní raibh cearta ag Caitlicigh ina dhiaidh sin. Ach ar aon nós, Sin an scéal Pádraig Sáirséal. So, na Sáirséalaigh, an Cumann Lúthchleas Gael i Leamhcán, ainmnithe ina dhiaidh, ach féach ar an liosta seo freisin, Cumann Lúthchleas Gael i mBéal Feirste, in Ard Mhacha, Corcaigh, sin Leamhcán, Gaillimh, Cill Dara, dhá cheann i Maigh Eo agus Tiobraid Árann. Agus ní amháin sin, tá baile ann i gCeanada ainmnithe ina dhiaidh, Sarsfield, Ontario. An baile iomlán ainmnithe Sarsfield de bharr Pádraig Sáirséal, agus cén fáth? Mar tháinig Éireannach go dtí an baile in 1874 agus d'oscail sé oifig an phoist agus ghlaoigh sé Sarsfield air, mar sin sin ainm an bhaile fós inniu. Anois, an fáth go bhfuil mo aghaidh anseo thíos sa chúinne ná bhí mé ag caint libh cheana maidir le foinsí agus foinsí príomha staire agus foinsí tánaisteacha. An t-eolas sin ar fad a fuair mé ar an idirlíon maidir le Pádraig Sáirséal is foinsí tánaisteacha is ea iad sin mar sin daoine ag scríobh faoin am ní rudaí a tháinig díreach ón am ach foinsí príomha sin rudaí a tháinig díreach ón am sin agus tá ceann díobh sin agam tá bonn agam tá bonn agam a bhí ann ag an am nuair a bhí James mar rí um, nó ag iarraidh bheith mar rí ar Shasana so tá an bonn seo 330 bliain d'aois bhí sé um, déanadh é i 1690 agus tá cineál scéil ag an t-airgead seo mar tá roinnt mhaith de na boinn seo timpeall in Éirinn agus glaoitear airgead gunnaí air nó gun money agus de réir dealraimh an scéal ná gur go ndearna James a chuid roinnt dá chuid gunnaí a leá agus rinne siad boinn astu toisc go raibh sé ag rith amach as airgead. Sin an scéal ar aon nós. Ach tá ceann amháin díobh seo agamsa agus Níl fhios agam an mbeidh sibh in ann é a fheiceáil rómhaith ach feicfidh sibh thuas ag an barr, sé droim ar ais daoibh ach sé scríofa 1690 ag an barr, an bhliain. Ansin tá trí X sa lár, níl fhios agam an gciallaíonn sin an lá, b'fhéidir an tríochú lá de mí Bealtaine mar thíos ag an bun anseo tá May scríofa. Go leor. Istigh sa lár tá suaitheantas James agus tá JR scríofa. an cineál suaitheantas a bhí ag James, do James Royal nó rud éicint mar sin. Eh, tá roinnt scríbhneoireacht timpeall an taobh, ní féidir liom é sin a dhéanamh amach, agus ar an taobh eile tá pictiúr de den fear é féin, de James, eh, so seo an rí go raibh eh, Pádraig Sairseal ag troid eh, ar a shon, agus feicimid ag an taobh anseo, deir sé, Jacobus, 2. Sin an Laidin do James toisc gur Caitliceach é, bhíodh sé ag úsáid an Laidin. Agus ar an taobh eile anseo deir sé Dei Gratia nó ciallaíonn sé sin de réir toil Dé, tá sé mar rí de réir toil Dé. Agus sin an pictiúr. Agus tá an bonn seo 330 bliain d'aois, foinse príomha staire toisc gur tháinig sé díreach ón am. Agus anois tuigeann sibh scéal Pádhraic Sairséil.
Hey gach duine! Mise ar ais arís le cleas mata eile daoibh, ach an uair seo ag baint úsáid as cruth. Féachaigí ar seo. Daoibh! Píosa páipéir atá ann agus tá diamaint gearrtha amach sa lár. Nó cearnóg, ag brath ar pé slí a bhreathnaíonn tú air. So, ag úsáid an píosa páipéir seo, tá tusa chun cleas a imirt ar do mham, do dhaid, do dheartháir, do dheirfiúr agus i gceann tamaillín daoine eile. So beidh píosa páipéar uait mar seo, leis an diamant gearrtha amach as, agus ciorcal nó píosa páipéir eile tá mise tar éis ceann dubh a dhéanamh, agus an ceist a chuirfidh tú ar do mham nó do dheaid ná, An féidir leatsa an ciorcal seo a chur tríd an poll seo agus tabhair dóibh é? Now tá sé sin dodhéanta féach air sin. Ní féidir an ciorcal a filleadh, ní féidir é sin a dhéanamh, sin séitéireacht. So cén bealach a bhfuil siad chun é seo a fháilt isteach tríd an pholl? Bhuel, tá mise chun rud éigin iontach a thaispeáint daoibh. Fill an páipéar i leath. mar seo. Agus seo an cleas. Anois tá tú chun é a fhilleadh, saghas chun an páipéar a lúbadh agus é a filleadh mar seo. Déanfaidh mé sin arís, so bhí sé mar seo agus ansin tá tú chun an páipéar a filleadh trasna go dtí go bhfuil sé mar seo. Agus ansin ag breathnú isteach ann, tá tú chun píosa páipéir a bhogadh, píosa beag, píosa páipéir a bhogadh go dtí go bhfeiceann tú poll. So, déanfaidh mé é sin arís. Páipéar mar seo, fill é mar seo, trasna mar seo. Ach anois, ní féidir leat an poll a fheiceáil go fóill. Tarraing amach píosa beag é go bhfeiceann sé cosúil le seo. Agus anois féach ar seo. nó Tada! Sin conas píosa páipéir ciorcal mór a chur tríd cearnóg beag. Tá súil agam gur bhain tú taitneamh as sin. Slán!

díbh agus fáilte romhaibh go dtí Cistin Ciara, tá Béibhinn sa chistin. Conas atá tú Béibhinn? Ok, an-mhaith. Right, cén focal atá tusa ag foghlaim inniu ar an mballa?
siopa. Ok, so nuair a fheiceann tú an focal siopa, cad a dhéanann tú? Cuireann tú an solas ar siúl?
Siopa. Múch an solas? Siopa. An siopa.
Aon uair go dtagann tú i dtreo an solais seo, deireann tú an focal?
Siopa! Go maith. Agus féach, rinneamar é seo freisin, just chuireamar dath leis na fuaimeanna difriúla. So tá Béibhinn ag foghlaim cad is brí le á, é, í, ó agus ú. So, déan an liosta seo dom, Béibhinn, an liosta buí. Go. T. Tá. L. Lá. N. N. Á.
Ná. C.
Á.
Cá. Agus an ceann deireanach?
M. M.
Má! An-mhaith. Bhuel, céard faoin gceann seo? Ú! Cú-ú! Déan an chéad cheann eile. Cú! Agus? S. S-ú!
Sú! T. T-ú! Tú! L. Ú! Lú! An-mhaith.
So, an dtuigeann tú na fuaimeanna sin? Tá!
An dtuigeann?
Tuigeann.
Tuigeann. Right, ar aghaidh linn trasna anseo agus seo cúpla cluiche atá muid ag imirt le faoi láthair. Tá muid ag spraoi le Alphabet Lotto, Superhero Lotto, Match and Spell agus is breá linn Crazy Chefs. Sin just cúpla rud deas ó Orchard Toys, muid ag baint an-sult astu agus cabhraíonn siad leis an meabhair, leis an spraoi agus dar ndóigh leis an aibítir agus na fónaic ar fad. So má tá sibh riamh

ceathair, haon, dó. Níl, tosaigh ag an tús, haon, dó, trí, ceathair. Cad é sin?
Ag.
Ag. Right. Dathaigh isteach ag. Tusa ansin. Right. Mo sheans. Dó. haon, dó. Ok. Hey! Sin mo ceann! Air! Tá mé chun é sin a dhathú isteach. Right, Right, leat. Tusa ag ag. Cad a fuair tú? Right, léim ar aghaidh sé. Níl! Ó ag. Cur do mhéar ar ag. Ag. Now, léim suas sé cinn.
Níl.

Right, caith an dísle.
Cúig. Haon. Níl. Haon.
Níl. Haon.
Níl. Haon. Haon, dó, trí. Críoch! Tá tú críochnaithe! Maith thú! Now, téigh tríd na focail ar fad dhomsa le feiscint an bhfuil tú mar an buaiteoir is fearr. Cad é sin?
An. Agus an ceann seo? Ar. An ceann seo?
As. S. As.
Bh. Bhí. C. Á.
Cá.
G. O.
Go.
Is.
Is. L, e, le, n, í, ní, t, ú, tú, s, a, sa. Agus cad é an ceann sin?
S, eo, seo.
An-mhaith. Slán, Béibhinn! Slán!
Feicfidh muid thú go luath! Tá, slán and slán.
breithlaethanta don seachtain seo. Bhí a lán againn an tseachtain seo. Bhí Tobin i rang Dheirdre, rang a dó, bhí bhí sé a naoi, bhí Jack Ó Gríofa i rang Caoimhe a deich, bhí Cillian Ó Dúsa a sé i rang Karen, bhí Nicole Nic Dhomhnaill i rang Caoimhe, bhí sí deich, bhí Aaron Ó Raghallaigh i rang Emer a naoi, bhí Tadhg i rang Diane a seacht, bhí Caitlin i rang Dheirdre a deich, Aoife i rang Dheirdre rang a dó, sin a bhí sí a naoi agus bhí Tadhg i rang Niamh i rang a cúig ansin trí déag agus Jodie i rang Jacinta bhí sí a hocht. Breithlá sona agaibh go léir. Tá súil agam go raibh cáca deas agaibh go léir ansin. Slán!